chachachachachacha igbo bụ igbo kwenu ekele m ndị igbo kelee biafra kelee ndị naijiria bi niile bi south africa ife m na-ekwu bụ ife na-eme n'ala igbo na south east afa m bụ his royal majesty eze ndị Igbo South Africa His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa aka ji ọfọ ndị Igbo niile na South Africa obi ọfọ obi ndị eze eze ndị eze obi gidigbam gidigbam anụ eyi agụ arụsị gba ọtọ eje ụka arụsị na-ekuru agụ nwa arụsị ndị Igbo na South Africa oke mmụọ a na-achụrụ aja oke mmụọ na-achụ aja oke mmụọ chụọ aja ndị mmụọ ọ nara aja chukwu bi n'igwe chukwu abịama ọ nara aja onye sị na ọ m kwuo eziokwu o gbuo m ọ ga-egbu onwe maka na mụ onwe m abụghị eze ndị satifiketi n'ala Igbo na Eastern Region ndị a e nyere satifiketi gọvanọs na-akpagharị ha ka ihe a bikos ha kwuo eziokwu a nara ha satifiketi ha a na-emezi ha ihe sọrọ ha nụ ha enweghị ike ikwu eziokwu m kwuzie eziokwu bịa chere m m kwuzie eziokwu bịa gbuo m ebi m na South Africa mana anọkwa m na Anambra steeti ugbu a na Anambra steeti ka m nọ be nna m ewetara unu okwu a wee na-asị ọ bịara egbu m gbuo onwe na eke na oye na afọ na nkwọ ọ bịara egbu ndị Eastern sekuriti gbuo onwe na eke na oye na afọ na nkwọ ọ bịara egbu ndị igbo ọ bịara eme ka a gaghị enwe onye ọbụla na-arụ sabotage achọrọ ka e nwee biafra independent ya were ala zere mmiri ọnwụ ike gbuo ya ya na ezinụlọ ekpochapụkwa ha m adị ndụ kaa nka kedu ihe anyị mere unu binie unu mara a na-echiiti ndị igbo enweghị ihe a na-eme for ndị igbo ka a ka a ga-esi nwee otu harbour wharf ka m na-ekwu harbour wharf wharf na only Lagos ebe ocean gbara naijiria niile gburugburu mmiri gbara Eastern Region gburugburu anyị nwere mmanụ ọ bụ eziokwu na Obiano na ndị otu ya na-eje amị mmanụ ndị igbo with ndị China na oshi gọvanọ Okezie Ikpeazu a Hope Uzodinma ndị gọvanọ nọmba 4 bụrụzie nọmba 1 ihere mee ndị gọvanọ Eastern Region gọvanọ eh, David Dave Umahi ihere mekere kedu ihe ị na-asụrụ in tongues kwuo eziokwu kee ihe unu ji ọbara ndị mmadụ ama m occult unu nọ na Wike mm, onye eso ekwu sị ị bụ onye bini eh? ala nna anyị ejighị anabata gị ụbọchị ị ga-anwụ ụbọchị ị ga-anwụ ihere ga-abụ oke gị na ezinụlọ gị fọgụ nwa ị sịrị ị bụghị onye igbo ihere bụrụ nke gị ụmụ Adolf Hitler Hitlers gọvanọ ọsọ ndị 419 naanị mmachakwa akpama mgbe unu na-abịa South Africa egwu 419 all of you this is why ama m ma imo ọ ga-enwekwa ezigbo gọvanọ tiri ihe to ihe tiri wata ụwa ọgụ because ọ ndị na-arụ ọrụ ndị wayo juru na n'imo steeti na ewerezie ndị gụrụ akwụkwọ prọfesọs ma ihe ha na-eme wepụ ha werezie ndị oshi ndị oshi tikọọ na ọchịchị ha jide imo steeti na-aghasasị gọvanọ Obiano agbawakwuo n'elu utu ha onweghị ihe ọ na-arụ ọ ṅụchaa kaịkaị ọ na-ekwugheri onye eze ọbụla kwuo okwu ọ nara ya satifiketi ya abụghị m eze satifiketi onweghị onye ga-anarakwudi mgburugburu eze satifiketi n'ala Igbo bịa nara nye nwa ọnụ the day ị na-echeta ịnara satifiketi i soro nna nna anyị ha laa mmụọ eji m ọdịnala aga ezuru m ka eme e, e, omenala Igbo so m eje ala Igbo so m eje ala Biafra so m eje kedu ka gọvanọ anyị ga-esi nọrọ a na-egbuchasị ndị igbo ndị unu na-achị ka a na-egbuchasị fulani herdsmen bandit nenụ ka e si gbuo prezidenti ndị ndị chad gbukwa nwa ya ọ ihe a unu chọrọ kee ihe unu na-agbara a na gburugburu unu ejighị ekwu kwuonụ eziokwu ka ka ka o wee dụrụ ka ndụ unu wee tee aka maka na ihe ọ bụla i mere ga-eche gị che ụmụ ụmụ gị che gị ego a ị gaghị eri eri nwụrụ Abba Kyari o riri eri were nwụrụ buhari ejighọzi arụ onwere onwere onwere nsogbu na brain o jighọzi arụ ndị cabals nọrọ ebe ahụ na-eme ihe sọrọ ha na-egbuchasị ndị mmadụ ndị amị na polisi were egbe enye ndị fulani herdsmen sị na ha echegharịana a na-asị bandit a na-asị terrorist sorry ha ewere egbe baa n'ala igbo jee na abakaliki jee n'imo na-egbuchasị ndị mmadụ lee ka gọvanọ Obianọ Hope Uzodimma si wee mee invite eh, Boko Haram Fulani herdsmen bụ ndị amị maka na ndị amị na-arụ ana ha abata n'ala Igbo na-egbuchasị ndị be anyị na-emebiri anyị ala dị nsọ ana be anyị tigbube unu ndị mmụọ ga-atọ n'udo bụrụ unknown security na-egbugbudo unu unu anwụchasịa agaghị enwe nwe onwe mgbe eze ndị Igbo na South Africa na-ekwu na ama enwe ihe a na-akpọ road block ebe ọ bụla a fụrụ road block na ala Igbo sụmụnye ya ọkụ sụmụnye police station ọkụ sụmụnye eh, road block ọkụ gbuo ndị amị aha na ndị polisi ahụ nakọrọ ha egbe na ha emere mpụ na-ezu oshi ha na-ezu ndị amị na polisi were egbe e nyezie hapụzi igbu ndị boko haram na eh, sambisa ha forest ha eburuzie ndị igbo ka ha ji amụ ike o teenụ unu mebere ha ihe unu eche na otu o si dịbụ na civil war oge nke ojukwu ka ọ dị taa unu ama eme n'izikwa ihe dị n'ime anyị nwa ndị nọ na South Africa ga-abata unu mụkwuru South Africa ihe anyị pụrụ ime anyị dị mgbe agba agba anyị ga-abata mee unu unu afụ n'anya ndị Fulani herdsmen chere na anyị na-abịa ndị amị niile nọ na mba ụwa ga-abata na anị Biafra land unu anyị ga-achụdo unu chụkpuo unu e, e, desert unu eje nwụchasịa na desert ndị gọvanọ ala Igbo eastern leaders ma ndị Ohanaeze a na-akpọ George Obiozor chegharịanụ oge ọbụla Eastern Security IPOB ụnụ akpụrụ ha n'ọnụ ke ndị ga-ewetara ụnụ Biafra ndị Oduduwa mee nke ha peacefully ụnụ a na-edebe ahụ na anaghị respect a na-erespekt ụnụ na iberibe ahụ ụnụ dara enweghị eze ga-ekwu eziokwu ndị na anụ uwe ịgwọ ọgwụ igbuchasị ime useless rituals jiri ọbara ndị ụmụ mmadụ ee ụmụ nke gị ọ dịrị ana m enye iwu tata gọvanọ niile kpọta ụmụ ha ka ha bịa rụba amị na polisi chebe kpụrụ security ndị ndị ndị ndị gọvanọ eastern gọvanọs niile fọmụrụ ebube atụrụ ka ọ wụ ebube ewu ka ọ wụ ebube ọkụkọ ka ọ wụ ebube ọchịcha ka ọ wụ ebube ngwere kpọọnụ ụmụ unu ka ha buru ụzọ war front etu e si eme idris buru ụzọ na jebe agha na na ihe before e gbuo ya na chad otu a ka ụnụ kwesịrị iburu ụzọ maka ndụ ndụ dị ụnụ ụsọ negoro tinubu ndị ụnụ na-asọpọtụ ga-achị anyị anyị achọghọzi naijiria ihe anyị chọrọ bụ biafra anyị chọrọ inwere onwe anyị ndị igbo anyị chọrọ inwere onwe anyị onye igbo ọbụla eze ọbụla gọvanọ ọbụla anaghị asọpọtụ biafra ipob na nnamdi kanu werekwa ana zere mmiri ya adịkwara gị mma na eke na oye na afọ na nkwọ nkwọ ọnwụ ike gị na ezinụlọ kpochapụkwa unu ga-atado afụfụ akarịogheri ka m na-asị dịrị unu ụchụ ụbịam ga-esodo unu unu anwụchasịa anyị enwe bịa anyị ga-enwe biafra chụpụ unu maka unu eh, ife ejuna unu bụ saboteurs Pharisees unu unu lọvụrụ ego na atụrụ anụmanụ karịa mmadụ mmadụ igbo gị makwa ihe onye igbo igbu onye igbo a na-asọ ya nsọ onye Izrel igbu onye Izrel otu ka ọ dị n'ala Igbo mana ndị eze ama ekwu because ihe ha ji certificate igwe ndị certificate mụwa abụghị eze certificate ihe m bụ bụ omenyere nye m bụ bụ ọ natara mmụọ ozi oke mmụọ arụsị na nnukwute arụsị unu che na arụsị adịghị ike mgbe ha bata n'ala be nna nka aṅụ aṅụ na ihe a gbuchasịa ha ebe unu firiri na unu ma ife ọ mụ bụ eze ndị Igbo South Africa eze na-achị ndị igbo niile na ndị naijiria niile ka m gwazie gị ihe niile mụ fọmụrụ ya n'obodo a soro na-achị unu chọọ udo enwee udo unu achọghị udo ma akwụkwọ maka unu bịa na-egbusị ndị igbo sị na Buhari na-achị ọchịchị ọchịchị ha rikwe isi unu ụmụ ụmụ unu tikwa isi ha na ya chegharịanụ ka ọ dụrụ unu David Umahi chegharịa egbuchazina ndị Abakaliki i kwu na ọ bụghị ndị Fulani herdsmen na-egbu ha why i ji achụ ha ka i wee were president ị ma awụ president I curse you today you can never be president you can never be deputy president jedee n'okwu ka m na-akọsụ ka arụsị niile dị n'Ebonyi na-akọsụ gị ndị mmụọ mmụọ nnu mmụọ nọ n'Ebonyi na-akọsụ gị David Umahi you can never be governor Wike you can never be deputy president I mean

oru mmụọ nnu mmụọ nọ na biafra land i use it to curse you today all two of you can never smell the seat of vice president of nigeria or even president of nigeria it can never work for you people this is your end after your governorship go home and face farm and Fulani herdsmen ọbara ndị unu gburu agaghị ekwe ka unu chịa ọchịchị maka unu ga-egbuchasị ndị naijiria abụọna m unu ọnụ akọsụọna m unu ana m abụrụ unu ọnụ na eke na-abụrụ unu ọnụ n'oye na-abụrụ unu ọnụ na afọ na-abụrụ unu ọnụ na nkwọ yububa agaghị abụnata deputy president of nigeria president of nigeria till generation to generation kan e nwere ndị ma ife ga-abụ ga-achị ọchịchị ọ bụghị unu nwa unu na-aghasasịrị anyị ana igbo sị na ana igbo rikwe isi unu n'ịbụ deputy president na president of uh, Nigeria eh? ọha na eze ndị igbo chegharịanụ maka na a ga-ebido bụbazie unu ọnụ one by one maka na mụ abụkwa eze ji anaghị enye certificate ihe m ji wụ ọfọ ọfọ na ogu ihe njiwe ọfọ ị na-eme anyị ga-afụ na arụsị ka gị na ya na-ekwu okwu arụsị nke m abụghị ihe a ee ọ ndị mmụọ ka gị na aka nsi ala ndị mmụọ wee bata wee na-enye ezighị ezi a ke nke bụ na anyị nọrọ mmụọ mmụọ anyị nọrọ mmadụ mmadụ anya na-esi mmụọ mmụọ na-egbuchasị ụmụ mmadụ nwaanyị tụọ dị ime nine months mụọ ya unu egbuo ya unu eme udo na ire mmadụ ma ịtọ mmadụ o nwe ihe na-eme n'ala Igbo because of unu were e, e, mineral resources anyị bunye ndị Fulani herdsmen ndị Awụsa ebukọrọ Fulani ihe anyị unu ha join ya na kpọrọ ndị China na-ebukọ mmanụ n'ala Igbo na-agbaru na-ere eribe n'ebe dị iche iche

all of you cultism are ruling all of you monsters supremacy will never save you amorc ogboni will never save all of you you shall die ana m asị otu unu si egbuchasị ndị igbo ka unu ga-esi wee generation unu ga-esi wee wipe n'ala igbo ọ ga-adị otu ahụ ise ise ise wee na-asị chukwu okike abịama gọzie Nnamdi Kanu ebe ọbụla ọ nọ n'ugbu a nọnyere ya chebe ya gbaa ya ume mụ onwe m bụ eze igbo na South Africa eze ndị eze obi of obi ndị eze anụ iyi agụ oke mmụọ ee eh? ọ natara mmụọ ozi na-asị Nnamdi Kanu gị na famili gị chu unu ga-adị ndụ fụ Biafra unu ga-adị ndụ fụ Biafra IPOB unu ga-adị ndụ fụ Biafra Biafra ga-adị Biafra ga-adị anyị ga-enwe independent anyị ga-enwe independent onye sị na unu ama afụ Biafra n'iru unu ha werekwa ala zere mmiri ọnwụ ike bụrụ oke ha ọnwụ mberede bụrụ oke ha Fulani herdsmen gbuchasịa ha o nwe ihe na-emenụ ndị Britain ga-ebido ịnụ onu unu United Nations ga-ebido ịnụ onu unu ee ICC ga-ebido ịnụ onu unu ihere ga-abụ oke ndị Igbo leaders na-play politics with the life of their own people shame on them Nnamdi Kanu ya dịrị unu mma IPOB chukwu chebe unu unknown gunmen chukwu okike abịama chebe unu kpuchibe unu n'ike arụsị ndị igbo chebe unu unknown gunmen ndị mmụọ na mmadụ chebe unu oru mmụọ nnụ mmụọ nọ n'ala igbo chebe unknown gunmen chebe ndị ndị Eastern Security Network chebe Nnamdi Kanu chebe ndị IPOB ọ ga-adịrị unu mma na eke na oye na afọ na nkwọ nwoke ama egbu unu nwaanyị ama egbute unu unu ga-egbuchasị ndị amị gbuchasịa ndị polisi gbuchazịa ndị fulani herdsmen ha ncha niile ga-anwụ n'iru unu unu azọọ ha ụkwụ nie ha na nichasịa ha biafra ga-abịa agọzie m unu na eke agọzie m unu n'oye gọzie unu na afọ gọzie unu na nkwọ wee na-asị nna nna anyị ha n'afa nna nna ha na ndị ala